igbo ndị ọma na-ege m ntị ndị igbo ekele m unu ekelesi unu ike abịala m ka m si abịa ọzọ n'ọgbọ m bụ maazị uchenna ijegalụ nke prosium television na redio iwetara unu program ahụ unu ma nke bụ anyị bụ ndị igbo tata i nee anya n'akụkụ m ị ya-afụ na iru a abụrọ iru ọfụụ na steshọn a onye na-abịakebe na steshọn anyị na-eme one or two mana ka o sina dị ọ ya-agwakwa unu afa ya ọzọ nwanne m kele ndị Igbo Igbo mma mmanụ ọ ya-adịrị ụnụ mma n'afa Jizọs afa m bụ Mr. John Paul Uchenna Onyegori nke e jiri Big Boy na North wee mara ekene m ụnụ Big Boy na North afa a kwuo ya ọ na-ada ndị ọda nnọọ ka ka ebe tụrụ ya na-aga Big Boy na North enyetufu oge e mere m ka m mata na na ọ gụnwa bụ onyeisi kọmitii na-afụ maka dinner nke a na-akwado na igbo day na-abịa na ọ gụnwa bụ onye isi kọmitii na-afụ maka entertainment biko kọwara ndị igbo dịka ndị igbo ndị ọzọ adịghị abịa mitin ndị ọzọ nọ n'ime ahịa ma ndị na-agbacha mbọ n'ebe ọzọ adịghị ama ihe ndị igbo na-eme ịkọwara ha ihe ndị anyị na- a na-akwado ime that day as onye isi kọmitii ee igbo mma mmanụ ekene m ụnụ ka m si wee kọwa na mụwa bụ John Paul Uchenna Onyegori nke e ji Big Boy na North wee mara Mụwa bụ the chairman of the committee na the dinner stroke award investiture na this year 2024 Igbo Day a ga-eme on the October 26th na Kaduna Igbo niile na Kaduna ya-agbakọta wee celebrate their day and on this very day anyị nwegasị ndị anyị ya-enye award most especially government parastatals unu nee anya a dị enwe bad governance but m na-akọwara unu na ọ bụrọ onye ọbụla nọ na gọọmenti dị bad e nenee anya na gọvanọ of kaduna steeti senetọ uba sani na-emekwa ọfụma ndị igbo na-ene anya na a ga-echi echi mbọsị a ịbịakwa na anambra steeti ebe m si eh, peter obi na-emekwa ọfụma bụ the president aspirant of labour party or in the previous election anyị na-ene anya na the next election by the grace of god na ọ ya-agbagote n'oche wee dozie naijiria ka o esi wee dị o nwekwa ndị some prominent gọọmenti parastata mmadụ dịka senetọ victor umeh bụ the senator of anambra central ọ na-eme ọfụma in fact i must tell you the gospel truth just rec- recently o donetiri after the 200 bags of fertilizer o nyere ndị anambra steeti maka ndị na-akọ ihe just oge anyị wara ji last week na anambra steeti ndị agụlụzigbo o nyekwara 100 bags of fertilizer to ensure that food is the backbone of the nation then with many other things ọ na-enye ọ na-eme scholarship o nyegasịrị ndị mmadụ eh, ụmụaka na-aga school and also empowerment o nwee ihe dịka woman capital empowerment so ndị dị otu a na this government anyị na-ene anya na a ga-enye ya nnukwute award chie ya echichi on that very day o nwekwa ndị bụ bad eggs in the government but still

Igbo committee anyị na-asị biko o nwere ihe i nwere ikwu maka chairman anyị eh, Honorable Ndidi Felix Ogazi hmm. the managing director of ND Bakers hmm. bụ my very good friend hmm. onye a bụ the chairman of the general Igbo Day celebration mụwa bụ just the chairman of the subcommittee na-ene anya maka award ndị enyegasị award ndị e chi echichi and the dinner party anyị ga-eme two days to the event ị ghọta ya bụ the general chairman and eh, ọ ma na ya akwado ya ọfụma I'm telling you this year Igbo Day by the grace of God is going to be success it's going to be the best because onye a na-ekwu okwu ya bụ a man of integrity hmm. he's a man of honor hmm. a man that make sure na ihe niile na-aga ọfụma hmm. and that is why people like us ji wee kwụọ ya n'azụ oh. mụ na ya na-eme almost the same line of business anyị nọkwa na Igbo Traders Welfare Association nke ọ bụ one of our patrons mụwa bụ the secretary general of Igbo

Chukwu gozie gị onye isi nchụaja anyị bụ Honorable na-akpọ Honorable Honorable Uchenna Francis Ani mbụ PG President General udo dịrị gị our royal father Igwe Sylvester udo dịrị gị ndị Igbo niile dị mma na Kaduna na-akwado ihe a na-eme udo dịrị unu nwanne m nwoke bụ Big Boy na North John Paul Uchenna nọ anyị na-asị na igbo day nke afọ a na chukwu ga-anọnyere ya ekwuburu m na mbụ onye ọbụla na-achọ ịkpa nkata ọjọọ onye ahụ bịara late n'ihi na aka chukwu dị n'ihe anyị na-eme ekele m ekelesie unu ike afa m bụ maazị uchenna ijegalụ nke procyon television na redio mana tupu anyị aga o nwere obere ihe ị chọrọ ịgwa ndị igbo ibe anyị ka anyị chịkọọ ya ọnụ unu ma na a bịa na naijiria niile igbo na kaduna e wepụ lagos ndị igbo nọ na dias- diaspora eh, igbo na kaduna bụ highest in number Yes, sir. even na kano Yes, ndị mmadụ na-eche na ndị igbo ka Mba, kano Kano kaduna ka- ka nwee population kano bụ landmark based on the census that was run previously Mm, Kaduna. but onye ọbụla ma that apart from the eastern part na igbo niile nọ diaspora Kaduna were highest number of Igbos. Yeah, and so here yeah, a celebration that will go worldwide. Mm. Owanime, in fact, all the old state governor, governors of the old eastern state and maybe invite. Mm. They will come, they will, those that will come will come. Mm. Some they send their representative of the diary, mm. they engage. Mm. So it's going to be an event. And I've been the when Igbo ya zụọ ya, when Igbo ya rụọ ọrụ, onye ọbụla emechi ebe ọ na-azụ ya, bịa anyị anọkọta celebrate our cultural heritage. Hmm. So it's an event that promises to be great that nobody will want to miss. Okay. So ekene m unu. Ụna nnukwu ihe okwu biko ozi ahụ ka m nụrụ n'ume gịnị ọ gbasara ibe ya maka na ihe dị mma dị mma ka m si kwubu na mbụ afa m bụ maazị Uchenna Ijegalụ nke Procyon Television na redio nke nọ n'obodo Kaduna isi nweta anyị na ekwentị ị ya-enweta anyị na 081 22 80 7671 ma nwetakwa anyị na 0809 4646206 ị ga na-afụ ka ọ na-agara onwe ya nnọọ na ihe onyonyo o nwee ihe ị chọ ka anyị na gị kpakọta ịgba anyị n'igwe ntị anyị ị chọọ inwetakwa anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ website ị nweta anyị na www.procyonrtv biko ị ga na-achakwa ka kpakpando nke ị bụ udo dịrị unu ekele m